Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá.
Fáilte isteach, a lucht éisteachta. Tá sibh ag éisteacht le podchraoladh na GaelGals ar Raidió Rí-Rá. Is mise Sinéad Ní Scolaí agus inniu tá beirt GaelGals eile liom. Tá. Dúlra Ní Fhionlaith.
Rachel Nic Anraí.
Agus inniu, beimid ag labhairt mar gheall ar topaic darb ainm An Ick. Labhróimid níos mó mar gheall air sin níos déanaí ach, ar dtús báire, rachaimid thall go Dúlra agus cuirfidh sí cur síos beag ar na GaelGals, an podchraoladh seo agus an cineál struchtúir atá bainteach le gach rud.
Hi, so is mise Dúlra agus is mise ceann de na GaelGals ar ndóigh agus em chuireamar tús leis an leathanach Instagram sa bhliain 2019 agus em tá ochtar againn ann ar an leathanach agus bímid ag cur póstail em suas faoi faoi chúrsaí faisin em faoi faoi rud ar bith faoin spéir, na rudaí a bhfuil spéis againn iontu, agus bheartaíomar i mbliana podchraoladh a dhéanamh chun ár suimeanna a phlé arís agus táimid go léir scaipthe timpeall na tíre so cheapamar go mbeadh sé deas podchraoladh a dhéanamh chun níos mó ama a chaitheamh lena chéile agus chun ár saolta a roinnt libh ar fad. Táimid chomh sásta ár saolta a roinnt libh arís ach ar an raidió, ar Raidió Rí-Rá, so beidh an clár raidió ar fáil agus le cloisteáil ar Raidió Rí-Rá gach Céadaoin agus ansin is féidir é a fháil ina dhiaidh sin ar Apple Podcasts agus ar Spotify.
Ok cairde, so is mise Rachel agus táim anseo inniu, bhuel táimid go léir anseo inniu, chun labhairt libh faoi téama atá an-dáiríre agus atá an-chongárach le mo chroí. So mar a dúirt mé táimid anseo chun labhairt libh faoin ick, the ick.

So, is é an ick mothúchán a mothaíonn tú nuair a déanann duine rud éigin nó nuair a deir duine rud éigin nó b'fhéidir nuair a caitheann siad rud éigin a chuireann isteach ort nó a chuireann déistin ort ach tá sé níos measa ná seo. Don chuid is mó den am nuair atáimid ag caint faoin ick bímid ag caint faoin bhuachaill nó cailín a bhfuilmid ag siúl amach leis. Ach freisin is féidir an ick a fháil ó do chlann, do chairde, ó daoine atá tú ag obair leo. Agus an rud is tábhachtaí ná nuair a faigheann tú an ick níl aon dul ar ais, tá an ick agat anois agus níl tú ag iarraidh a bheith bainteach leis an duine seo níos mó. So fuaireamar an spreagadh don eagrán seo ó Insta chun an yeah ó Insta. So chonaic mé scéal ó chailín Charlene Murphy an t-ainm atá uirthi. Is influencer í ó Baile Átha Cliath agus just déanann sí scéaltaí faoi chúrsaí faisin agus cúrsaí smididh agus rudaí mar sin. Agus lá amháin chuir sí ceist suas ar a scéal ag cur an cheist cad a thugann an ick daoibh? agus roinn sí na freagraí agus bhí siad chomh bhí siad chomh greannmhar. Bhí an chuid acu chomh seafóideach agus just bhí mé ag caoineadh leis an gháire agus as sin amach bhí mé dírithe go mbeadh mé ag plé sin leis na Gael Gals. So cailíní, cad a chuala sibh faoin ick? Domsa, níor chuala mé trácht air go dtí cúpla mí ó shin. Níor chuala mé é ó na meáin shóisialta nó aon rud mar sin. I think gur chuala mé é ó Love Island nó daoine ag caint mar gheall ar Love Island agus ag rá gur go bhfuair duine éigin an ick ó duine éigin agus bhí mé ag rá like liom féin is torann é ick like cén, conas a bhfuil brí bainteach leis an bhfocal sin ach nuair a thuig mé céard is brí leis bhí mé ag rá liom féin, 'Ó Íosa, is fíor-rud é sin' 'cause bhíodh mé. b'fhéidir le cara nó duine ón obair nó rud mar sin agus dhéanfadh siad rud éigin agus ní bheinn ag iarraidh bheith bainteach leo in aon chor níos mó so is léir gur fíor-rud é an ick agus yeah dhéarfainn gur fuair mé gur chuala mé é don chéad uair ó like Love Island agus a leithéid céard fútsa Jules?
Yeah, bhínn díreach mar an gcéanna. Chuala mé I suppose an chéad trácht faoin ick nó ar Love Island eh, 2017 agus um, b'in an chéad uair ar bhreathnaigh mé ar Love Island agus bhí mé go huile is go hiomlán gafa leis. Like, tá a fhios agam go mbíonn Love Island beagáinín conspóideach ach taitníonn sé go mór liom agus i mo thuairimse ní bhíonn ach píosa spraoi i gceist, but nuair a bhí mé mar an gcéanna leatsa, you know, sa bhád céanna leatsa nuair a chuala mé an nuair a chuala mé é ar dtús I was like Céard, céard atá i gceist leis sin? Ach nuair a smaoineann tú siar ar taithí atá agat le héinne, you know, buachaill, cailín, cara, eh, duine san obair, éinne sa saol, strainséir, daoine ar an traein, like is cuimhin liomsa uair amháin bhí mé ar an traein maidin, maidin Luain a bhí ann, Chuir bean ceist orm, mar bhí fidil liom, agus bhí sí ag cur ceist orm cén cúrsa a bhí á dhéanamh agam agus dúirt mé go raibh mé chun a bheith i mo mhúinteoir ceoil agus Gaeilge agus dúirt sí liom, she was like, oh, tá trua agam duit. Agus dúirt mé, cén fáth? Dúirt sí, bíonn trua an domhain orm do mhúinteoirí Gaeilge mar is teanga mharbh í agus lean sí léi ag rá you know, is teanga mharbh í an Gaeilge, uh, cén fáth go mbeifeá ag iarraidh é sin a mhúineadh, um, nach mbeidh post ar bith eile ann agus an bhfuil mórán postanna ar fáil ach lean sí léi ag maslú na Gaeilge. Lean sí léi ag maslú múinteoirí Gaeilge, ag maslú I suppose an earnáil ina bhfuil mé ag iarraidh a bheith ag obair ann agus just bhí an ick is mó orm riamh. Yeah, tá sé sin go dona. Mothaím do dhaoine i saol na Gaeilge, faigheann muid an ick go minic le Béarlóirí agus daoine mar sin a bhíonns just really drochbhéasach faoin teanga agus faoin nGaeilge, agus beidh muid ag labhairt níos mó mar gheall air sin níos déanaí, mar fuaireamar go leor icks sa bhosca ceist ar Instagram agus ó mo Dhia, like na freagraí a fuaireamar bhí siad dochreidte mhaith. So anois a chairde, labhróidh mise píosa beag mar gheall ar stair na hice, sna meáin agus gach rud agus má tá sibh ag rá libh féin oh my god chuir Sinéad an tuiseal ginideach ar an ainmfhocal ick yes tá an ceart agaibh rinne mé é sin tá an iomarca ama agam agus is breá liom é a chaitheamh ag cur ainmfhocal sa tuiseal ginideach nach bhfuil ag teastáil so bheartaigh mé ar na hice ainmfhocal ick sa tuiseal ginideach stair na hice cad a cheapann sibh faoi sin a chailíní? an maith libh é? Is breá liomsa é d'aontóinn leis sin. Is dócha go mbeadh an focal ic ina ainmfhocal baininscneach toisc gur consan caol atá i gceist. So, stair na hice, céad faoin gcéad, d'aontóinn leis sin. Go raibh maith agat, go raibh maith agat as an míniú iontach sin, Jules, an múinteoir meánscoile iontach í féin. So, téann an ic i bhfad siar agus tá bhí sé le cloisteáil sna meáin agus ar chláracha teilifíse le blianta, actually, cé nár chualamar faoi go dtí le déanaí b'fhéidir. So, sa tsraith cháiliúil Friends, bhí sé luaite i gceann de na cláracha nuair a bhí Monica ag siúl amach le buachaill agus tá an scéal seo ar eolas ag Jules, ceapaim nach bhfuil, cén fáth go raibh an ick ag Monica arís?
Bhí an ick ar Monica go bhfios dom. Níor bhreathnaigh mé ar an ar an gclár seo le tamall ach bhí mé, or tá mé gafa le Friends so Ceapaim go raibh sí ag siúl amach le buachaill agus bhí sé sa mheánscoil agus níor dhúirt sé léi go raibh sé sa mheánscoil ach ar ndóigh bhí ise i lár na bhfichidí, i lár na fichidí so bhí iontas an domhain uirthi agus nuair a tháinig sé chun solais nach raibh sé ach 17 nó 18, tháinig an ic uirthi and who can blame her. Agus is minic a tharlaíonn sé sin anois go háirithe le dating apps agus gach rud, mothaím go bhfuil sé chomh éasca bréag a insint faoi d'aois agus ansin buaileann tú le duine sa fíorshaol agus tuigeann tú oh God like níl siad chomh sean agus a dúirt siad. Um, an bhfuil scéal nó aon rud mar sin ag cairde s'agaibh le cosúil le rud mar sin nó an bhfuil sé cloiste agaibh?
Buíochas le Dia níl scéal agam bainteach le sin. Sin go maith. Mise ach oiread.
Is maith an rud é sin ó triúr chailíní in Éirinn atá sna fichidí nach bhfuil duine ar eolas againn a raibh ar date agus bhí an duine a raibh siad ar date leo like ag rá agus ag insint bhréige. So is maith an rud é sin. B'fhéidir go bhfuil fir in Éirinn níos, I don't know, macánta ná na fir sna Stáit Aontaithe, n'fheadar cad a ceapann tú faoi sin. Ach an rud eile a bhí le rá agam ná so bhí an ick ar siúl i Friends, ansin i Sex and the City sa séú sraith, bhí an ick ag Carrie, an príomhcharachtar, nuair a bhí sí ag siúl amach le fear agus thosaigh an fear ag taispeáint na cineál sean-nósanna grá atá ann agus ceapann daoine go bhfuil siadsan cineál frith-fheimineach sa lá atá inniu ann, bheinnse cineál den um tuairim sin chomh maith, cineál ceann conspóideach atá ann, b'fhéidir go mbeidh muid in ann é seo a phlé i gceann cúpla nóiméad, Cailíní. Um so b'fhéidir go raibh an fear ag oscailt an doras agus you know ag iarraidh go mbeidh seisean ag íoc as gach rud di agus nach mbeadh sí ag tuilleamh airgead nó rudaí mar sin. So cad a cheapann sibh faoi sin agus na sean-nósanna grá?
Bhuel, caithfidh mé a rá like, ní aontaím leis an ick sin. Cos actually faighim an ick nuair atám ar choinne le buachaill agus ní dhéanann sé iarracht an bille a íoc. But like, Okay, níl, yeah. like, ní mhiste liom an bille a íoc. Táim sásta an bille a íoc agus táim sásta an bille a scaradh, but just is maith liom nuair a déanann an buachaill an iarracht.

Sílim gur ábhar spéisiúil atá ann mar dhéarfainn gur feimineach mise chomh maith agus cheap mé nuair a thosaigh mé you know ag dul ar an dating scene nó pé rud gur mhaith leat a rá go go mbeinn ag iarraidh go mbeidh daoine ag íoc asam agus stuff mar sin but actually nílim. So it's like tá ceapaim go bhfuil mé ag iarraidh go mbeidh an fear ag íoc ar an chéad choinne nó an dara cheann nó pé rud but is fuath liom nuair a dhiúltaíonn fir ligint do mhná íoc as rud éigin, díreach mar gheall ar ego. Cad a cheapann tú, dúlra? Um, níl tuairim an-láidir um, agam faoi. Um, I mean, is maith liom nuair a bhíonn, I suppose, flaithiúlachas i gceist, más focal é sin flaithiúlachas, níl a fhios agam. Má bhíonn siad ag iarraidh a bheith flaithiúil, Is iontach an rud é sin mar bheadh sé níos measa mura mbeidís ag iarraidh a bheith flaithiúil. Cuireann sé, you know, an dán sin Mo Ghrá-sa i gcuimhne dom, you know, tugann sé dom úlla agus tá na húlla níos tábhachtaí, tá na rudaí eile sa saol níos tábhachtaí. But rudaí ar nós an dorais, ní chuirfeadh sé sin isteach orm in aon chor.
ansin, so maidir le pop culture agus an ick i pop culture, tar éis Sex and the City ansin, téann muid ar aghaidh go dtí Love Island i 2017, níor bhreathnaigh mé ar Love Island, um, just chonaic mé na snippets ar fad gach sraith ar Twitter agus Instagram agus a leithéid agus apparently bhí um, beirt ann, Olivia agus Sam siúl amach le fada agus you know ceap gach duine go raibh siad i ngrá le chéile agus ansin just d'athraigh Olivia a intinn oíche amháin agus dúirt sí go bhfuair sí an ick agus b'in deireadh leis an caidreamh sin. Em so Rachel tá ana-chuid taithí agat le Love Island so an bhfuil fiú, dúirt tú nach bhfuil cur amach agat ar an scéal grá sin ach an bhfuil aon scéal grá eile a thaganns chun cuimhne maidir leis an ick, like an bhfuair aon duine eile an ick ar Love Island?
Maidir le Love Island, ceapaim go bhfuil siad i gcónaí just ag lorg an chéad rud eile a thagann isteach. Like tá siad i gcónaí ag rá like oh, will your head be turned? So like maidir leis an ick, I think gur um, like gur uh, gur leithscéal atá ann sa chás sin, like just ní raibh Olivia sásta le Sam, sin an fhírinne. Or b'fhéidir fuair sí an ick, cos bhí dúlra ag rá nach raibh, go raibh ehm Sam just ró, bhí sé ró deas. So uaireanta just le cailíní tá siad ag lorg píosa beag grit Agus
yeah, píosa beag craic.

a bhí ag súil leis sin. An quote atá i gcónaí i m'intinn ná I've made you look like a right mug. But b'in céard a rinne sé yes ag an deireadh?
Yeah, literally rinne sé é sin go díreach. Fuair gach duine an ick seachas Maura. yeah, Seachas Maura, bhí sí ag lorg fíorfhear looking for a real man agus phioc sí Curtis. Ok so má leanann sibh muid ar Insta is dócha go bhfaca sibh ár scéal le déanaí faoin ick. Chuireamar an cheist ar ár leantóirí cad a thugann an ick díobh agus caithfidh mé a rá go bhfuaireamar an méid freagraí ar ais agus bhí an-chuid acu greannmhar agus bhí an-chuid acu conspóideach freisin. Bhí an oíche is fearr agam riamh i mo shaol agus mé iad a léamh. Agus muid ag caitheamh freagraí agus iad ag teacht isteach bhíomar go léir ag textáil ar WhatsApp agus just bhí an-chraic againn, bhí sé greannmhar. Em, so tá muid chun ár taithí féin a phlé agus cúpla cúpla samplaí a thabhairt daoibh de na freagraí a fuaireamar ar ár cuntas Insta. so b'fhéidir tosóidh mé. So dúirt duine amháin ar Insta gur bhfaigheann siad an ick nuair nach bhfuil meas ag buachaill nó ag cailín don Ghaeilge. Fair. Agus yeah bhíomar ag caint faoi sin cheana ach tá taithí pearsanta agam leis sin. agus mar is dócha go bhfuil taithí pearsanta ag gach Gaeilgeoir leis sin ar an drochuair. So um, chuaigh mé ar coinne cúpla seachtain ó shin, so chuaigh chuaigh mé i gcomhair uh, yeah, well sé go maith so ná mí nach. So So chuamar i gcomhair siúlóid agus bhí scaradh sóisialta i bhfeidhm, so ná bí buartha, agus fuaireamar caife agus chuamar ar siúlóid amuigh faoin aer like ionas go mbeidh sé sábháilte. Ach ar aon nós so bhíomar ag plé gach rud faoin spéir agus ar ndóigh chuir sé an cheist orm faoi suimeanna like agus Luaigh mé an Ghaeilge mar is cuid mór í an Ghaeilge i mo shaol so bhí mé bhí mé eh ag tnúth leis seo a phlé. Ach chomh luath is a bhí an focal Gaeilge amach as mo bhéal bhí sé ag argóint liom. Dúirt sé go raibh an Ghaeilge marbh, literally like níl nílim ag magadh. Dúirt sé go raibh an teanga marbh. Dúirt sé go raibh sé uh, like, amú ama. Dúirt sé go raibh Fraincis níos Fraincis níos úsáidí dó. Oh. Sin like, ní commórtas é seo like, Ní dúirt mé nach raibh Fraincis úsáideach. Ach an rud is measa a dúirt sé, it's the way it's taught. agus so is mise like, i mo mhúinteoir. agus is Gaeilgeoir mé. So is múinteoir mé agus is Gaeilgeoir mé. So nuair a deir tú it's the way it's taught, you're like coming at me from all angles. Like, yeah, Yeah. like, oh god, hey, like, is múinteoir mé agus is Gaeilgeoir mé. Just bhí mé ag iarraidh dul díreach abhaile, like, ní raibh mé ag iarraidh caint leis níos mó. Agus eh, Kate, like, is, bhí mé ag smaoineamh air, like, is Gaeilgeoir mé, get me out of here.

An dúirt sé, Ó, sin ceart go leor, go raibh maith agat, ach buíochas le Dia, níl sé tar éis text a seoladh chugam ó sin, so fuair sé an teachtaireacht. Buíochas le Dia. So níl muid mar cairde. Ba bhreá liom dá mba rud é gur sheol tú teachtaireacht chuige i nGaeilge i ndiaidh ag rá like tá brón orm, ní ceapaim gur oibrigh rudaí amach dom, ceapaim go bhfuil muid níos fearr mar chairde, slán agus like céard, just féach sin greannmhar.
Yeah.
Bhí mé ag iarraidh teacht ar like mo thaithí féin agus an raibh an ick agam riamh. Uaireanta ceapaim an rud a thugann an ick dom ná nuair atá buachaill beagnach ródheas agus is rud cineál conspóideach é seo mar níl a fhios agam cén fáth go mbíonn cailíní mar seo ach tarlaíonn sé go minic nuair atá, nuair a léiríonn spéis Nuair a léiríonn buachaill spéis i cailín, ní bhíonn an cailín ag iarraidh dul amach leis an buachaill sin, ach nuair nach léiríonn buachaill spéis, bíonn an cailín ag iarraidh dul amach leis an buachaill sin. so, deirimse, tugaim vanilla air, so nuair atá duine éigin i bhfad ródheas, fiú cara nó I don't know, just buachaillí de ghnáth, em, ceapaim go bhfuil sé vanilla. Agus ceapaim go bhfuil rud éigin beagán níos, eh, spicy? No, like, you know, rud éigin níos... mó ag teastáil, like rud éigin sa bhreis ag teastáil, ionas go mbeidh an caidreamh kind of spraíúil agus rud mar sin cad a ceapann sibh? Like feicimse é sin maidir le cailíní go minic. Yeah, tá sé mad, agus maidir leis an bosca ceiste agus na cinn ab fhearr liom ó sin, lads bhí sé chomh deacair cinn a roghnú mar na cinn a bhfuaireamar bhí siad just dochreidte agus molaim sibh na héisteoirí as rudaí iontacha a sheoladh chugainn mar bhaineamar ar fad an-sult astu go léir. Ach an rud a chuir mé ag gáire ná nuair a chuireann lad suas, lad, pic suas gabh mo leithscéal, ar dating app saghas éigin like dó agus iasc mór ina lámha aige. Like cad a ceapann siad go bhfeicfidh cailín é agus go ndéarfaidh siad leo féin oh yeah táim really ag iarraidh dul amach leat toisc go bhfuil iasc mór agat? Like what? Ní dhéanann sé ciall. No, d'aontóinn leis sin, is fuath liomsa éisc, is breá liom mo bhuachaill a bheith ag iascaireacht ach no, ní thaitníonn sé liomsa a bheith ag breathnú ar éisc in aon chor nó ar iasc, tá siad chomh, uh, slimy agus gach rud. Is breá liom a bheith a bheith á n-ithe ach ag an am céanna, no, is fuath liomsa an ceann sin freisin, like cén fáth, you know, you know, a gceapfadh siad go mbeidh sé sin tarraingteach nó mealltach le haghaidh cailín in aon chor níl a fhios agam. Okay, chomh fada is atá muid ag caint faoi pictiúir agus dating apps, chuir duine éigin freagra isteach, dúirt sí go faigheann sí an ick nuair nach bhfuil ach group pics curtha suas ar Tinder acu. Ó yeah.
Yeah. agus ceap mé just go raibh sin an rud is fearr riamh like cuireann sé an uh, tiktok trend i gcuimhne dom you know an ceann ní fhaca mé riamh beirt cairde dathúla ó lena chéile uh, caithfidh duine amháin acu a bheith i gcónaí gránna like seans go bhfuil sin míchineálta ach is léir nuair atá like nuair nach bhfuil ach group pics curtha suas ag duine Tá siad an duine is gránna. Tá sé soiléir nuair nach nuair nach bhfuil siad sásta like féinphic nó pic ina n-aonar a chur suas like is léir nach bhfuil siad sásta leo féin. agus bíonn tú ag féachaint ar an

í fhéin, because like cén fáth nach mbeadh muiníneach go leor grianghraf, I mean bíonn muid go léir is dócha you know eaglach agus imníoch faoi faoi rudaí a chur suas ar líne agus is dócha beagán í um, self-conscious níl fhios agam cén focal Gaeilge atá air sin um, ach

Nach mbeadh an lá sin go hiontach ar fad. An raibh aon cheann eile ón mbosca ceist a thaitin libh? An ceann a thaitin go mór liomsa ná bhí cúpla cúpla freagraí bunaithe ar emojis. Ó, yeah. So like dúirt cúpla daoine go dtugann emojis an ick dóibh. Mm-hmm. Like, daoine ag úsáid an iomarca emojis agus daoine ag úsáid na moncaí emojis.
It's random chomh specific sin like yeah no you know like uh, an moncaí le

Anyway sure look níl aon rud níos measa ag fáil emoji ar ais ó bhuachaill agus tá tú ar éis an méid iarracht a chur isteach ag seoladh an text. You know like an text nuair a faigheann tú nuair a faigheann tú cabhair ó do chuid cairde chun an text a scríobh ach and then seolann sé emoji ar ais. Bíonn tú like Bin ceann de na freagraí a fuair muid chomh maith, just daoine ag rá nuair nach bhfuil an duine a bhfuil siad ag teacstáil go maith ag teacstáil ar ais. But tá sé chomh spéisiúil mar ceapaim go bhfuil stíleanna teacstála difriúla ag gach duine. So nuair atá tú ag iarraidh aithne a chur ar duine trí téacsanna tá sé chomh deacair mar tá stíleanna difriúla ag gach duine agus baineann daoine úsáid as téacsanna agus na meáin shóisialta i mbealaí difriúla chomh maith.

Airím uaim é ach ag an am céanna mothaím go bhfuil sé go maith duit ó am go ham agus uaireanta bíonn, you know, nuair a tharla na horduithe dianghlasála sin den chéad uair ar ais i mí i mí an Mhárta chaith mé an méid sin ama ar líne agus ar mo ghuthán ach ní dóigh liom go mbíonn sé go maith le haghaidh do cheann so but ag an am céanna ní bhíonn daoine áirithe go maith ag téacsáil in aon chor agus bíonn sé sin thar a bheith um cuireann sé isteach orm so tuigim.
Ceann amháin eile a thaitin liom chomh maith ná sin, like, seo ceann de na pet peeves is mó atá agam go ginearálta faoi daoine, ní amháin just an ick ach le cairde, le daoine ar na sráide, like, le aon rud, nuair a, nuair a chaitheann daoine seile, you know, ar na sráideanna, like, níl aon ghá, literally níl aon ghá. Más féidir liomsa mo shaol a mhaireachtáil gan é sin a dhéanamh, uair amháin, is féidir leat do shaol a mhaireachtáil gan é a dhéanamh chomh maith. Tá sé lofa. Tá sé lofa.
Bhí cúpla um, bhí cúpla ceann bunaithe ar COVID-19 agus bhí siad greannmhar. So like dúirt bhí mé ag gáire ag caoineadh leis an ngáire nuair a léigh mé seo nuair a deir siad

Is dócha go bhfuil orainn leanúint ar aghaidh anois, a Rob. Ba bhreá linn labhairt mar gheall ar na freagraí a fuaireamar sa Bosca Ceisteanna ar Insta go deo na ndeor, mar bhí na freagraí ar fad go hiontach. Ach tá orainn cúpla rud eile a phlé díreach sula gcuireann muid críoch leis an gclár agus rud amháin atá orainn a dhéanamh ná shout-out na seachtaine. So, is rud a dhéanann muid. Is rud é seo a dhéanann muid ar Podchraoladh na nGael Gals ar gach eagrán agus táimid ag iarraidh tacú le comhlachtaí agus cuntais éagsúla i saol na Gaeilge agus b'fhéidir comhlachtaí Éireannacha agus cuntais Éireannacha chomh maith. So an ceann a roghnaigh muid don tseachtain seo ná Irish Glow agus is comhlacht é seo a dhéananns an-chuid earraí i nGaeilge agus cinn atá bainteach le hÉirinn agus tá siad go hálainn ar fad.

agus beidh sé ar fáil ar Spotify agus ar Apple Podcast gach coicíse an lá dár gcionn ar an Déardaoin. Is féidir libh muid a leanúint ar Insta, gael underscore gals, is féidir libh muid a leanúint ar Twitter, gael underscore galsi, agus is féidir libh like a thabhairt dúinn ar Facebook, GaelGals an t-ainm atá ar an leathanach, agus más rud é go bhfuil sibh ag iarraidh teacht i dteagmháil linn is féidir libh